Kumba, Naam. i n'an lɔn. Ne fa ne dɔnyɔrɔ t'i la dɛ. E e ma ne lɔn. Ayi ne hakili t'i la. I faw ka fɛn finw ye jinaw ye furakuru kelen di ko k'a d'i ma e ma ne lɔn awɔ n hakili bɛ fura in na nka fura in bɛ di n ma wagati min na komi o y'a sɔrɔ ɲɛji bɛ n ɲɛ la n m'a dibaga dɔn wa a donni ne bolo ko k'a d'i ma bi bi in na so in bɛɛ a jinakuntigi le ye ne ye i fa ne jɛlen saya le n'an fara ɲɔgɔn na ne fa e de ye fura di ne ma ne m'a di dɛ i kɔfɛnw le n'a di ko k'a d'i ma ne m'a di dɛ

ee adamaden tɛ ka jɛnatigɛ bɛna laban nin ma Kumba ye wo ye depi ni ne Gogo donna du nin kɔnɔ Kumba ye wo ye a tɛmɛna ka taa ni fɛn dɔ t'a kaman kɔrɔ fɛn dɔ donnen b'a anula nsanula e ma ee Gogo naamu kelelakuma wa ee nin ye kelelakuma ye bi dɛ Cɛncɛn na. Tan tɛ n bolo i sigi. Ne fana y'a da yɛrɛ. E de ye adamaden yɛrɛdɔnbali. Kelelakuma. Awɔ. Ne ni gorobinɛ nɔgɔlen de bɛ ɲɔgɔn na. An ni fɔ koyi. N t'a suma n yɛrɛ ma ko sinamuso n tɛ ne sinamuso ye sa. Ee a da. Nin ye muso nɔgɔlen de ye. Ma n tɛ kuma kelen f'i ye. Depi ni ne donna du nin kɔnɔ. Depi ni ne muso saramani donna du nin kɔnɔ don min fo bi jelimango kɔrɔ. k'a sabu le muso nɔgɔlen nin a ye o ye a bɛ boli la n'a bɛ na ni fɛn dɔ lasigilen t'a kun fɛn dɔ jalen b'a kaman kɔrɔ fɛn dɔ donnen b'a woro fila cɛ a bɛ ka i mɔsɔmɔsɔ ka don so kɔnɔ kana nin fɔ n ɲɛna koyi o nkalon tɛ ye o bɛ mun ɲa n ye gogo ne kɔni bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna n'i t'i banba i banba dɛ sinɔn i sinamuso sigilen tɛ dɛ kan'a fɔ sa ko ne sinamuso a fɔ ko muso in sigilen tɛ ne yɛrɛ y'a mɛn tile fila in na k'e kɔnɔma don i fɛnɛ ni sa gogo tiɲɛ don wa o fɔ n ɲɛna sa a lo karisa o tɛ n nakun ye o tiɲɛ tiɲɛ na i nakun ah. ni den wolobali y'i ban k'a wolo a b'i ta y'i bolo kɛ i yɛrɛ fɛnɛ ni kana n'a ka d'i y'a wolo fo kɛmɛ i terimusow bɛ an b'a bamu bamuniko ye koba ye wa den bamu ye koba ye wa ni su kɛr'i ye wo a sɔrɔ tɛlɛ kɛr'i ye wo a sɔrɔ wagati wagati min n'i y'a dɔ la i kɔrɔ n y'a mɛn dɔla i kɔrɔ ne nakun de don koyi e yɛrɛ tɛ ala deli yɛrɛ k'ala ka den nɔgɔya o nɔgɔyalen don ne ye ka wale min n bɛ subagamuso taga yɔrɔ dɔn wa i ma ne ni nin tɛ soma ka don na mɛ n'ala sɔnna ne bɛ nin bɛlɛnbɛlɛ fo ka taa nin minɛ i t'i janto i yɛrɛ dɔ n'a k'a lɔn k'i kɔnɔma na a b'i kɔnɔ gengen koyi a tɛ se a bɛ kɔnɔ nin gengen koyi a tɛ se ka ne gengen n'a y'a gengen pɔnti min na n b'a bɔgɔti ka bɔ a la i yɛrɛ fana k'i yɛrɛ ma dɛmɛ ne sigi dɛ dugu nin bɛɛ falen kumba na subagaya dɔ dugu nin bɛɛ fal'a dɔ mɔgɔ min ye nin fɔ ne ɲɛna sisan han dugu kelen mumɛ hali siyɛw bɛ ne kɔri ka nin fɔ ne ɲɛna dɔ yɛrɛ ko ne ma han k'a mana kɔnɔ min ta k'a y'o mina k'a mana kɔnɔ min ta k'a y'o mina fasayi nkalon tɛ dɛ n m'a f'i ye dɛ ne wale so faniya tɛ koyi hali n'i y'a fɔ ne ɲɛna ne bɛ siran a ɲɛ ayi n m'a f'i ye muso nɔgɔlen ko bannen ala k'a ɲaga d'a ma amina yarabi ee ne tɛ kuma nɔgɔlen sa minɛn bɛ ko o tɛ ko minɛn kɔnɔ o bɛ ko dugu ma dumuni gabuguda nɔgɔlen don ji min bɛ bɔ ka tobili kɛ o nɔgɔlen don ee muso tɛ nɔgɔ tan sa a bɛna ne sɔrɔ nin n'ala sɔnna ma kuma bɛna ne gogo sɔrɔ a ɲɛ yan bi ma n'i y'a fɔ ale ɲɛ a fɔra ale ɲɛna a bɛ k'i tugu de k'a k'a ta ne ka dabada ma ni ne ko ko min ye o de bɛ kɛ den wolomuso mana fɔ ko min den wolobali b'a ta a ta dabada de ma parara i b'o kɛ i b'i kura kala la ka ɲɛ wa fɛn min dir'i ma mhm. ne ta tɛ i fa ni ne le jɛlen saya le n'an fara ɲɔgɔn na
e tun bɛ ne fa dɔn wa
ne m'a f'i ye yan donsoba le ye ne ye yan jinɛkuntigi le ye ne ye fɛn min tɛmɛna i fa ni a jinɛ cɛ ne y'o lɔn nka donsoya nalen kelen ani bɛn ani keleya jɔni bɛɛ b'i la kelen kelen kelen
ne bɛ gɛlɛya ani tɔɔrɔ min na bi e ko buna hadamaden senni fila bɛ se ka ne bɔ nin kɔnɔ ni ala tɛ
ne tɛ se k'i bɔ a kɔnɔ mɛ i kɔfɛnw b'i bɔ a kɔnɔ i fa ka fɛnw b'i bɔ a kɔnɔ n kɔfɛ eh!
n kɔfɛ e bɛ sɛgɛn dɛ
e bɛ ɲani dɛ ne fa ne ne bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi e ko buna hadamaden bɛ se ka ne bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ
i tɛ malo e fa ani ne jɛra saya de y'an bɔ ɲɔgɔn ma n denmuso furakuru kelen min dir'i ma babɛlɛ den naani bɛ yan n b'o d'i ma i bɛ t'o fara a kan k'o ko naani ne tɛ se k'i ka mangoya ban dɛ mɛ den i bɛ den sɔrɔ yan mɔgɔ ma ji bɔ yɔrɔ dɔn i bɛ den sɔrɔ ji bɛ taa yɔrɔ min na i bɛ denni sɔrɔ wa fɛn fɛn man'i tɔɔrɔ o na ne tɔɔrɔ bawo ne n'i fa le jɛlen donsoya kɔnɔ saya de n'an fara
ne fa naamu n y'i ka kumaw faamu mhm. nka mhm. n'i ko k'i bɛ pogo don sama la mhm. n'i y'a kɛ i ye koba kɛ mɛ n'i m'a kɛ fana i ye kuma lankolonba fɔ
denmuso ne la ɲalɔ e de da ko bi ko ne kunba bɛ den sɔrɔ i da sera fɛn fɛn ma ne t'o si kɔ bi ne bɛ ala wele fɛn kelen min na o ye masa rahamani ka woloden di ne ma n k'a da n tigɛ kɔnɔ ni bɛrɛkuru naani fura kuru kelen min dir'i ma i bɛ taa nin bil'a rɔ k'a tobi koko naani tele naani den tɛ i bɛ den sɔrɔ yan
n y'a minɛ ni barika ye ala ka barika don a rɔ n denmuso k'an jigi dalen to ala kan n bɛ fura in ko a diyara n ye ala k'i sara ala k'i yɛrɛ sara dugawuden ka tile hɛrɛ nin ye jigi tugun kɛwale fila kɛtɔ de ye ne la o b'a yira k'ala tulo bɛ ne kunba la kɛ nka ala n'e sera ka den di ne kunba kɔni ne tɛ kuma dɛ nka fɛn min ye woloden ye n'i y'a ye n tigɛ kɔnɔ n bɛ bonyama segin ta k'i sɛgɛrɛ ala o bɛ ne kunba ani e cɛ n bɛ taa fura nin ko n'i ka jigiya ye min y'a di ne ma ne min jɔlen filɛ an bɛɛ y'e ka danfɛn de ye barika tɛ don fosi la ni e ala ma sɔn min ma fura min dira n ma bi bɛlɛ min dira n ma n bɛ t'a tobi ni e ala tɔgɔ ye i k'a kɛ n fari lakari ye ka den don n garisɛgɛ la

kunba ta nin yɛrɛ kɔni a ne dabaliya banna i tɛ kɛ mɔgɔ fɛ i tɛ k'i yɛrɛ fɛ diɲɛ don o don mɔgɔ bɛ yalala ni musonin bɛ yalala ne kɔni ne bɛ ci f'a ɲɛna an la n t'an la kunba k'a fɔ kumba e tɛ changer ka changer cogo di ɔ mun fɔra e ɲɛna du nin kɔnɔ a ma fɔ n'e bɛ diɲɛnatigɛ ko ko kɛ k'e ka jɛn ɲini ne gogo fɛ yan o ma fɔ e ɲɛna e kun taara mun tasabadennin b'i kun tugun e kun taara mun na tugun
ko a b'e ɲɛna ko ne bilala i ka kɔɲɔminɛ de la ka na marujan ma mara min da ne kan kana fɔ k'i b'o da ne kan dɛ n m'a f'i ɲɛna k'i ka tɛmɛ ne la sabali ne tun taara n ka jita yɔrɔ de la kɔlɔn jalen don n taara sigiɲɔgɔn du dɔ n ka ji ta n taara sɔrɔ olu fana ka kɔlɔn jalen don ne bɛ n sara i la mun kama e ti ka kuma ne fɛ bi e da tigɛ ne la ne bɛ kuma e fɛ ne ka mun b'i bolo ne mago b'e la ko ne bɛ n da lanɔgɔ e la kɔlɔn bɛ ja o tɛ jagoya ye nɔrɔ ɲuman de bɛ e la wa e y'i jɔ kɔlɔnda fɛn fɛn na ji tɛ sɔrɔ a kɔlɔn si kɔnɔ i nɔrɔ y'an ka kɔlɔn nin ja kɛrɛfɛtaw fɛ i nɔrɔ ne bɛ tila k'a f'u bɛɛ ye sa n'u ye tasaba tere jugu a tasaba nin ye k'u k'a sama ka b'i kun k'u bɛɛ n'i bila sa muso nɔrɔ ɲuman tɛ e ye o walayi kumba n'i ma changer han ne ɲɛ t'i ka adamadenya la koyi ka fɔ mɔgɔninfin ka kɛ i yɛrɛ tɛ changer est ce que e b'i sigi k'i miiri yɛrɛ
miiri t'e la yɛrɛ n kɛra mɔgɔ tere jugu fana ye min fana bɛ kɔlɔn ja e t'o kalama dɛ e tere bɛ hali yiri ja yɛrɛ yɛrɛ la e ye ko caman kɛ sa ee mun kɛra e n burankɛ i tɛ kankari da gogo ye ka hinɛ n na ka sabali gogo naamu i sigi a kɛlen don gogo ba e ye mun fɔ ne ye i m'a fɔ ani ne ba ne cɛ marujan marujan ye mun fɔ ne ɲɛna yan nɔ ani batoma

hali ko ko n'a ma tɛnɛn ni talata bɔ bɛɛ bɛ k'a fɔ k'a kɔnɔma don a kɔnɔma don e dun i tɛ malo yɛrɛ e tɛ sa i ka fɔ i t'i miiri ne ko e bɛna kɛ mun mɔgɔ sugu ye ou bien e bɛna kɛ mun den sugu ye. a ye tiɲɛ f'a ye dɛ. i cɛ bɛ na bi n b'a fɔ a ɲɛna k'i gɛn k'i bɔ n ka so i tulo b'a la wa. e n burankɛ. awɔ. n ma gɛnni kun kɛ ka n gɛn ten. e ma gɛn i t'a ŋo mun batara kuma di k'e ma gɛnni kuma kɛ e ma gɛnni kuma kɛ muso yɛlɛkɛlaba.

wa so kɔnɔ k'i yɛrɛ lafiya marujan bɛna ne sɔrɔ yan bi u bɔlen ɲɔgɔn na layila ɛ eh, kumba kumba na bɔ yan Boom. kan'i ɲɔngiri ne kɔrɔ i n'a mɛn wa n t'i ka malobaliya siri tigɛlen na dɛ kan'i ɲɔngiri n kɔrɔ dɛ i bolominɛnw fara ɲɔgɔn kan i cɛ bɛna na bi a ka wa i bila i bara i n'a mɛn a i ka muso to yen a k'a ka den sɔrɔ a fɛrɛ ma i tulo b'a la wa wa fo ka taa fɔ k'a taara i b'a minɛ a dabada de ma fɛrɛrɛ hali n'a sɔrɔ a ta tɛ tiɲɛ i b'a fɔ k'a ta tiɲɛ i tulo b'a la wuli ka bɔ n kɔrɔ i ka minɛn kuru bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i tɛbɛrɛ na bi i tɛ si yan n ye mun de ta ka na sɔn yan n ka lu kɔnɔ san joli i bɛ n ka ɲɔ kan k'a dun ka n ka ji min ka taa bo kɛ n ka ɲɛgɛn fana kɔnɔ i tɛ den sɔrɔ o tɛ kɛ yan ka marija mina ne sɔrɔ yan